mmene lero kuti timalize ndi inuyo pamenepo mudzikasunga funso lakuti "Ya, ilili ndisungira anduna azoona pa ntchito yafunsa kuti ine ndi ndi funso kwa anduna a za tourism kodi mukuchitapo chiyani kwa anthu omwe amagwira ntchito malo osiyanasiyana koma salary yawo sali abwino ndiye wa ma salary yo Ndi amene. ndamuona ali pompano ndiye mwina ayankha nawo funso limenelo komanso akuti kodi Nyanja ija inapita? Limene ndiliyankha ine. Chabwino. Nyanja ya Malawi sidapite kulikonse. Nyanja ya Malawi ili ku Malawi ndipo ndi ya dziko la Malawi. Zimenezo Amalawi azidziwe. Linali, kodi Likoma akuti mukugulitsa? Ah, ah, agagulitse Likoma ndani? Thank you very much, Honorable Ziko Minister. Tikuthokozeni kwambiri. anduna malizani ndi mafunso anu awiri aja. Nga nkhani yangu ngongole ya fertilizer wa NEEF. ikupatsani chiyembekezo chotani komanso what are our projections choyamba ndimafuna kuti amalawi onse amvetsetse kunena kuti tsogolo la ulimi kuno ku malawi muchizungu timati ndi commercial farming ndipo ndimafuna kuti zimenezizi zipange sink in kwa wina aliyense masomphenya athu tikufuna kuti tichoke ku ma subsidy Kuti munthu azingokhala chaka chathunthu January mpakana December kumangodikira matumba awiri a feteleza, zimenezizi zithe chifukwa sitingapite patsogolo ndi matumba awiri a feteleza. Ndi chifukwa chake a Chakwera akuika ndalama zambiri ku NEEF. Panopa tikukamba za K150 biliyoni imene tikufuna kuti mlimi azikatenga feteleza m'mene akufunira malinga ndi munda wake. Akachoka kumeneko apite ku Agcom kuli K600 biliyoni. ndi cholinga choti akhoza kukhala ndi ulimi waukulu pogwiritsa ntchito makina, ma tractor komanso ma planter ndi ma harvester. Tikachoka kumeneko tikufuna kuti anthu akhale ndi ma mega farm. Kumenekonso kuli zinthu zambiri. Ndiye munthu kuti upange qualify kuti ukhale ndi aah chithandizo ku mega farm chifukwa ndi funso limene anadzafunsa munthu mmodzi, pafunika ukhale ndi ma hectare 20 kupita mtsogolo. ngati ndi ulimi wa mbewu ndiye ukapange register ku mega farm support unit amakuthandiza kuti ukapange register ngati usunapange register business ukabwera kwa nduna azoona za pa ntchito anduna ndili ndi mafunso ambiri koma choyambirira tikufuna tidziwe role yanu ndi chidwi chanu ngati nduna wa za labour makamaka pa munthu ogwira ntchito ku malawi inuyo Ntchito yanu ndi yotani kwa m'Malawi amene amagwira ntchito pamene ndikukhulupira tikuyankhulira m'Malawi wochuluka kwambiri amene amagwira ntchito? Choyambirira, udindo wanu, ntchito yanu ndi yotani pa munthu wogwira ntchito ku Malawi ndisanakupatseni mafunso ochuluka amene abwera kuchokera kwa m'Malawi? Uh, thank you so much. Ndisanayambe, let me say something, uh, two or three things. Chimene ndadziwa ntakhala nduna ya labour simadziwa mambuyomu kuti kodi ah zimatere kodi A nation's strength is built on the dignity of its labourers. When we uplift the livelihoods of

Unduna wa za Ntchito umayang'anira maufulu a anthu ogwira ntchito komanso anthu olemba ntchito. I repeat, the ministry has the mandate to protect the workers as well as the employers. So ngati unduna wa za ntchito timagwira ntchito ndi a Malawi Congress of Trade, uh, Trade Union komanso other unions, CSTU, Kuliso Plantations and Agriculture Workers Union, kumbali ya anthu ogwira ntchito komanso tili ndi ECAM imene ndi bungwe la anthu olemba ntchito nde atatufe ECAM, MCTU ndi ifeyo timapanga what is called tripartite council kuti unduna umene uyang'anire olemba ntchito komanso uyang'anire anthu olembedwa ntchito. Zikomo kwambiri.
Mwina. mmene mwabwerera mu ofesi, mwaonamo chithunzithunzi cha mtundu wanji pofuna kuonetsetsa kuti ufulu umenewowo wa olemba ndi olembedwa ntchito utetezedwe chifukwa choti tikukhulupira kuti mukugwiritsa ntchito malamulo amene alipo kale sanabwere ndi yourself so malamulo amene alimo kale mwapezamo chithunzithunzi cha mtundu wanji pakagwiritsidwe ntchito ka malamulo okhazikika kale kuteteza ogwira ntchito ndi amene ali olemba anthu ntchito chifukwa takuonani mukuyendayenda ndi mmene mukuyendera kukhala ngati kuti zikupangika zinthu zachilendo kukhala ngati kuti amene mukawafunsa aja sanali ku malawi kuno mwapeza chithunzi cha mtundu wanji kuti mukubwera nkukapeza kuti apa ogwira ntchito sakulipidwa ndalama apo ogwira ntchito akutsekeredwa mu butchara apo ogwira ntchito alibe toilet pamalo pogwira ntchito zimenezozo mwakazipeza zili chithunzi cha mtundu wanji potengera kuti malamulo analipo kale
Um, nanena kuti we have not been angry enough zomwe tikupanga pakali pano sizachilendo koma kuti mwina chifukwa cha mavuto ena sizimachitika pafupipafupi komano tanena kuti aa tionetse aMalawi kuti kodi unduna wa zantchito mandate yake ndi yotani lekani tipange zomwe tikupanga panopa komano Pogwira ntchito yathuyi tapeza zinthu zambiri zedi. Choyamba, malamulo athu, ma laws and regulations, muli ma gaps. For instance, internationally, pakakhala pa famu kaya ndi ku ofesi, chimbuzi chimodzi can cater for 25 people. Koma upeza kuti tapita kumalo kwina, anthu 200 atsekera mu warehouse chimbuzi chimodzi, azimayi ndi azibambo. wasekera ku ntchito kumene unena kuti uh, half seven akalowa kutuluka ndi half five Eh, naona ku thyolo kuti mzimayi wina samanenanso za chimbudzi chimodzi
anduna ndi a kunkuyu ndine mkulu wa mpingo msandichimwitse ndine mkulu wa mpingo but the thing is the

anthu adziwe maufulu wawo chifukwa ambiri pali tikuyendaku sakudziwa ufulu wawo kuti kodi minimum wage ndi chani maola a ku ntchito ndi angati overtime imayenda bwanji pali zambiri ndi Ma- tikuyendaku magapo amene alipo mu malamulo yeah Ah, kulinso magapo ku maunion amene amasamalira za ufulu wogwira ntchito kumeneko ndiye kuti magapo ambiri zedi koma tikuwamvetsa okay Ah. tafotokozani kuwamvetsa wake kuti okay You Chifukwa see, munapita kwina Ehe. ndi wina amanena zokuti a union ndi awawa Yeah, yes. koma amene amatikalipira Exactly.
Okay, number one, in other countries like Botswana, you look at Lesotho, my unions like MCTU, I'm a kind of government subvention for the operations. We know we don't have. So it's an issue of capacity, yeah, my unions in one way or the other. Number one. So malamulo matu mulibe provision ya subvention for the unions for them to be functional ndiye kuti ayende apange create awareness kwa anthu nzovuta kwambiri so we need to start looking at those issues kuti as a country how do we move forward if we are to preserve the dignity of our workers komanso because of the same ma unions imapezeka kuti president like kawalazi kuja president wa Plantation and Agriculture Workers Union ndi wa management pamene malamulo amanena kuti wa management sangakhale mu union yayi komanso a union omwewo chifukwa cha ka- capacity issues samapanga consult anthu awo moti malebala ambiri akuti ah, malamulo angopanga okha ife chani tisakudziwa ndipereka example iyi anduna mundiloleze Ah, tiku tili ku estate ku thyoloku ah, a tea association of malawi amanena kuti anapanga malamulo iwowo ndi a plantation and agriculture workers union onena kuti um, anthu ogwira ntchito m'ma tea estate asamakhale ndi ppe asamavale majombo asamavale ma worksuits malamulo onena kuti anapanga okha osapanga consult malebala amapanga malamulo amenewo look with the employer as the focal point not the employee and malamulo ngati amenewo mupeza kuti they are inconsistent with the laws and regulations of malawi which means they are actually invalid but you see anthu defending the same yet they are learned people oti akudziwa bwinobwino ndi amalawi anzathu but coming up with laws coming up with bylaws whatever the case or agreements that do not augur well with our constitution.
Anduna a za trade kuleba kunoko ikutikhudzanso nkhani ya calibration ku mbs iko tidapita ku ma estate kwina okay tikumamva kwa malebala olemba makalata ma, ma workers kunena kuti ma scale amene amatiuzira kuti tigwire ntchito yathu ya mgwazo ndi 60 kilograms per day mgwazo komano timadabwa kuti weight iyi si 60 kg yayi ndiye tikupita ku fact ku makande mali makande makande ku Ch- ah, ku thyolo naima kugula ka scale 25 kg pa game kuti ah, iyi tikayesere kana kuti kupanga bwanji tikuti ah, tipasule masikelo angati awiri tiyese

izizi kuona scale ija pali certificate ya calibration yako yani mbs koma ndi ya expire ya 2023 ndiye kuti from then to date sanapanga chani recalibrate ndiye ndinayankhula ndi anzanga kuti ah, achikulire zikukhala bwanji apa nauza anapanga mbali yawo kumapeza kuti masikelo amene aja they are modern non trade scales siovomerezeka koma akugwiritsidwa ntchito maesiteti kuyesera mgwazo wa anthu ogwira ntchito pena pa Conforzi pena tatseka esiteti yonse akayeza 15 kg akumati ayi tichotsa 5 kg imakhala 10 kg. akayeza 30 kg 10 kg 6 kg imakhala 5 kg and taziona and akaliki akuti inde ndi mmene timapangira panopa why scale yabwinobwino iyi akuti ndi mmene timapangira panopa nde these are our people that issue ma scales iyo we have to work together ndi azathuwo kuti so on- on tipeze solution minister. tikamamvera nkhani imene afotokozera apapo ndi yoti scale ikhozanso kubweretsa unfair oh yes uh, conditions pa kugwira ntchito kwa munthu akugwira ntchito yochuluka imene malamulo a labour sakuloleza koma chifukwa choti anyamata anu again agonanso pantchito ndine blessings makanani kuno kwa chinsapo kodi anduna a za ntchito mungotseka makampani koma ndikuona ngati anthu ife ogwira ntchito kumbali ya ma salary simudatiganizirepo ndine daniel kwimba kuno ku mzuzu kusumba mzuzuko kodi munthu akachotsedwa ntchito mosatsata malamulo koma sanathandizidwe Ungakawafikire bwanji a ku unduna kwanu? Mwina tiyesere kupanga mwamsanga, tatsala ndi maminitsi ochepa kwambiri kuti timalize uji program yathu ya lero. Unduna wathu uli ndi nthambi zake mu boma lina lililonse nde mwina anthu sadziwa malamulo komanso kuti tili ndi nthambi ina iliyonse that's why mm, month of May tili ndi workers rights awareness campaign kuti adziwe kuti angapange bwanji zitachitika zoterozo this covers also a pensioniwo so kuti adziwe kuti zikatere timayenda bwanji chifukwa ambiri amangoyankhula koma osapanga kanthu pa ground ndeno this awareness ikuyankha za apensioniwo komanso amene uh, akukamba za kuchotsedwa ntchitoko nkhani ya makampani kutsekedwa makampani sitikutseka kampani ayi tikuwatseka ma operations kuti akonze kaye zinthu palibe kampani imene yatsekedwa komano ma operations timayimitsa kaye kuti mukonze kaye izi izi ndi izi nde pa nkhani ya salary Ndi nkhani imene tikuiunikiranso kwambiri komano ma employers ambiri ndinene ichi ma employers ambiri katundu let's let's say kwabwera devaluation akweza katundu wa a mtengo wa katundu koma salary sakweza iyayi vuto limenelo si boma iyayi ndi ma employers that's why we want to work together ndi ma employers as well as ecam kuti inu katundu mumakweza kukakhala devaluation koma salaries simukukweza yayi that is very unfair for employers and is inhumane and i can say satanic you know the other um, because we are treating people like animals mm -hmm. ndiye pa nkhani ya ma escom workers dandaulo limene latipeza kale ndi angapo aku escom nduna kodi boma limene boma lizake nduna inzanga ndinanena kuti eh izi izitu

Eh, pepani tili pamalo pa wonso kukhala ngati mukutseka makampani a ma China kodi amwenye simukuwaona ndi amalawi amene aku, akuzunza amalawi anzawo funso lina ilili lochokera kwa ine chifukwa cholitola penapake kodi mukamayenda nonsenu mwinanso ndi anduna a tourism-mo mukamayenda ukatseka ichi ukatseka ichi Pakumakhala kutsatira kwa mtundu wanji potengera chimene adachita m'bale uja Gehazi kuti mneneri atakana kulandira dipo kwa Namani koma Gehazi kutchetcha kuti 2 Mafumu 20 Gehazi adabwerera akuti ambuye waja andituma akuti nditengeko kaka Adatenga makilo ndithu a siliva kumene kuja. Kodi mukachokachoka kuti mwatseka shop, mwatseka lodge, mwatani nawo olemba ntchito. Mukumayang'ana a Gehazi anyamata anu mmbuyomu kuti simudawatsekulire migodi chifukwa tidamva kuti kuyambira ku Leba Agehazi alipo ku tourism-ku agehazi alipo amene akhala akumapita lodge yomweyo imene inu mwakatseka lero iwo kupita nkuiyendera nkuona kuti ayi njonyasadi koma ili bwino kupita pamalo pano mafunika pakhale chimbudzi palibedi koma pali bwino Kupita ayi mwakweza mtengo wa ujeni dzina ndza expired koma pali bwino chifukwa chakuti amakhala atawapatsa kanthu kena kukwapatira kodi zimenezo mukumayang'ana kumbuyo mukamaliza kutseka kuti zipitilire mumalize ndi funso limenelo nonse kenako titsanzikepo pamudzi pano Alright, can I start? yeah sure Uh, pa nkhani yotseka makampani a machinezi okha tatseka kofika kwa machinezi na maindians kofika komanso a Malawians iwo tinapita ku mataifa ku mzuzu kumene kuli mavuto a nkhaninkhani ndalama yolipira ma SMEs tinati minimum wage ndi 5000 kwacha ambiri 50 40000 kwacha masalaries ama employees awo ndi ati, awawa amene akuonekera mu- bwanji tikambe nawo tikambe nawo so instead of kupanga chipikisheni tinayitana we had a meeting in the boardroom where they explained their issues as well but they have agreed to increase the salaries without being harassed kuwatsekera mashopo but you know anali mavuto awo onse omveka bwino amene timamvana koma the big

kuti tikamasegulira tiwapatse checklist ija tinatani tinalemba potseka paja and ifeyo timasegula iwo akhale ngati ma observers kuti ah mwapanga ganizo londola apo ayi mwalakwisa as a way of minimizing a ina Gehazi mukamba aja popeza mwapanga quote mwa bible nsanamalize ndifuna ndinene ichi kwa amalawi i will read from the book of psalm 10 verse 17 to 18 oh lord you have heard the desire of the humble and oppressed

at the back of Malawians and someone has the guts to call me kunena kuti mwatseka company mukuchepesa forex in this country to hell with forex that comes at the back of pain of Malawians if that is the way we get forex then ikhale pambalipo chifukwa tikuzunza miyoyo ya anthu ambiri